an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔli bɛ se fila bɛ ja bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati nin sanga kɔnɔna la an ka foli ni tanu bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelenkelenna ma i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan a kɛra k'i to wagati o wagati kɔnɔna la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka afiriki kɔnɔ ka na se maa min sigilen bɛ farajɛ jamana kan

alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada i segin ka jama bɛɛ lajɛlen ma mali jɛra ni a ka misira
belebele bi an wulila ka sama gɔlifu morikɛ an y'o de fɔ wagati min na an ye émission sigi k'a fɔ an bɛ fɛ ka hadamadenw dɛmɛ ka jɛmɔgɔ dɛmɛ kuma kɔni man d'a ye an de donna ka a bɔ a ka kuma sabu dɔnnibaa n'i makun a bɛ kɛ nkalontigiw kɔnɔ olu ta ye tiɲɛ tiɲɛtigi min nin makun nkalontigiw a b'u kɔnɔ olu ta ye tiɲɛ o de kama an ye wulikajɔ sabati i b'o belebele ye ni tiɲɛ bɛ i bolo ka ban a ka kan waati dɔ sera i ka kuma n ma deli k'a fɔ n ka kuma na ni saga bɛ bin dun na e dun dalen bɛ dumuni cɛ la aa n'i ma bali k'i kunna wuli i bɛ bali min na saga bɛ e dumuni fɛɛrɛ tigɛ paseke a bɛ bin kan ka dun e dalen bɛ bin na o de kama an ko mun na mori lankolon mana caya a ka kan ka wulikajɔ kɛ ka don mori sɛbɛ sɛbɛ kan maa min taara ka dɔnni n'u y'a ɲini k'a sɔrɔ o de kama bi an ni gɔlifu morikɛ an n'a ye baara ɲɔgɔnya kɛ ka se ka hadamadenw dɛmɛ a baara daminɛ ni bi cɛ je pense que nimisiwasaba sɔrɔla a la hadamadenw magow dilanna maa caman ye ko alhamdulilayi fɔ maa caman ka ko nɔgɔyara bi k'a sababu kɛ ale ye gɔlifu morikɛ an b'i fo o la belebele ye bi an n'i bɛna baro

mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ b'an na afiriki kɔnɔ afrique de l'ouest la afrique centrale la europe kɔnɔ asie kɔnɔ amérique cinquante deux états émirats arabes arabie saoudite an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ bɛɛ bisimila marhaban bikum inchallah welcome to an nisɔndiyalen falifoninen an fama de nin kɛnɛ in ma an fama de nin sigi in ɲɔgɔnna ma seyifulahi an bɛ nisɔndiya ni kanubaga bɛɛ ye teriw bɛɛ jɛɲɔgɔnw bɛɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ an ka kiliyan sɛbɛw diɲɛ fan tan ni naani fɛ an bɛ nisɔndiya ni bɛɛ ye nin su in sɔrɔli la nin waati in na nin ɛri in na an b'a yira bɛɛ lajɛlen na an bɛ direct la a y'a partager tulow bɛna fɛn dɔw mɛn dɔnni kun kan bi u ma deli ka min mɛn a ma deli ka min mɛn ɲɛw bɛna faamu dɔ sɔrɔ bi dɔnniko la o ma deli ka min mɛn bari cɛ min mɔna ni dɔnnibagaw ye cɛ min ladamuna ni dɔnni ye o de bɛna kuma dɔnni kan a t'i n'a fɔ a y'a tɔmɔ an y'a kalan ni an bɛ s'a la an ma dɔ wɛrɛ ɲɛɲinini min kɛ ala k'an bɛɛ sababu ma i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n'o ye siri ye sefulahi siri nɔnaya dɔnni cɛw fɛ yen yiri dɔnbagaw fɛ yen tamasiyɛn ni nɔ o dɔnbagaw fɛ yen sɛbɛnni dɔnnibagaw fɛ yen gundo dogolen bangelen dɔnbagaw fɛ yen siri ye nɔnaya min ye a ka ca kojugu a cogoya ka ca a suguya ka ca kojugu
seyifulahi mɔgɔninfin i nɔrɔ nɔrɔ adamaden wolola ka bɛn waati min ma o ye kɔlɔlɔ min tugu i nɔfɛ o de bɛ wele ko nɔrɔ tere i bɔra fɛn fila min na i ye fɛn min sɔrɔ olu nɔfɛ o de bɛ wele ko tere i bɔra maa fila min na nɔrɔ mɔgɔ mana wolo ka bɛn juma ma juma nɔrɔ bɛ tugu i nɔfɛ i mana wolo ka bɛn tarata ma a waati dɔ ma yalima a cogo dɔ ma o nɔrɔ bɛ tugu i nɔfɛ i mana wolo ka bɛn san waati kalo waati tile min ma nɔrɔ kɔrɔ de ye nin ye o bɛ tugu i nɔfɛ i b'a tamasiyɛn da i b'a fa da tere o bi sɔrɔ fa la a bi sɔrɔ ba la u fila faralen ɲɔgɔn kan nɔnɔ min bɛ bɔ o la n'o ye e ye tere bi sɔrɔ o la o de ye tere ye nɔrɔ a bɛ siri se mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya la nɔrɔ bɛ siri se mɔgɔ ma tere min n'an bɛ k'a fɔ tere bɛ siri se mɔgɔ ma siri bɛ bɔ dabali jugu kɔnɔna na ni mɔgɔ ye baara jugu k'i kama a y'a kɛ k'i siri de a y'a kɛ k'i ɲɛɲini de a y'a k'i la kun o kun na o efɛ bɛ kɛ sababu ye ka siri se hadamaden ma mana k'i kun o kun dabali jugu mana k'i kama kun o kun na a bɛ siri se i ka hadamadenya ma hali ni mɔgɔ ye dabali le ko a bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini i fɛ ka fɛn sɔrɔ i ka fɛn di a ma a kɔlɔlɔ bɛ da i kan a bɛ siri se i ma siri dɔ bɛ sɔrɔ e ni muso min man ka jɛ dilan na eh. yalima i ni cɛ min man ka jɛ dilan na n'i n'o jɛra ɲɔgɔn fɛ o bɛ siri se mɔgɔ ma i man kan ka fini min don waati min na eh. n'i y'o kɛ o bɛ siri se i ma cɛ man kan k'a kun kana waati min na yalima k'a farikolo si di waati min na yalima muso man ka kun kana waati min yalima k'a farikolo si di ka bɛn waati min ma n'i y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka siri s'i ma lamaga lamaga cogoya dɔ bɛ kɛ sababu ye ka siri s'i ma ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i kɔ kan olu n'a ɲɔgɔnnaw ka fɛn dɔ kɛ fɛn min ye tana ye tana tiɲɛ o bɛ siri s'i hadamaden nin ye siri donda dondaw ye so cɛw bamananw u y'an lamɔ ni min ye dugu kɔnɔna cɛw kalanbagaw ni dɔnnibagaw ni sɛbɛnnikɛbagaw y'an lamɔ ni dɔnni min ye ka gundo min bange an ye k'a yira siri bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo min na nin y'o dɔɔni dɔrɔn ye ni siri maa sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di
seyifulayi ni ne ka di kojugu ni dɔnnibaga bɛ kuma a bɛ faamu seyifulayi ni siri bɛ hadamaden na tamasiyɛn damadamani bɛ an bɛ dɔɔni tɔmɔ dɔrɔn ka fɔ mɔgɔw ni ka lafiya ni siri bɛ hadamaden fɛn o fɛn na ka sɔrɔ foyi foyi t'i bolo o manifestation cogo bɛ yen siri bɛ mɔgɔ min na ka sɔrɔ fɛn b'i bolo o fana ka lahalaya bɛ yen siri bɛ mɔgɔ min na ka sɔrɔ fosi fosi t'a bolo c'est comme fantan siribagatɔ ani setigi siribagatɔ kelen tɛ mɔgɔ min bɛ yen ni ko dɔ kɛr'i kama yalima ko dɔ y'i sɔrɔ n'a ye siri bali la i b'a dɔn i ka tamasiyɛn fɔlɔ la i ka ɲɛnamaya hɛrɛ sɔrɔ sira fan o fan bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka taa ni sen para ɲɛ kelen kelen de ye a bɛ segin a kɔ ni sen para ɲɛ kelen kelen misali la aw bɛ min faamu i ka ɲɛnamaya bɛ na ralenti la i ka garisɛgɛ a bɛ ka na a bɛ sumaya a bɛ sen min ta ka s'i ma a b'o jɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ siraw i ka lafiya sɔrɔ siraw i ka ɲɛtaga sɔrɔ siraw u bɛ commencer ka sumaya e b'i sigi i bɛ makɔnɔni kɛ f'i bɛ degun i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min mɔgɔ makɔnɔ t'i diya i sigilen i bɛ k'i ka hɛrɛ kɔnɔ i bɛ mɛɛn k'i ka hɛrɛ sira filɛ a tɛ na o ye siri tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o y'a yira ko siri bɛ fabriquer ko la siri misali bɛ i n'a fɔ n'i ye hadamaden sen fila siri k'a bolo fila siri k'a ka taama aa a bɛ bɔ a nɔ na mais a tɛ taama hadamaden garisɛgɛ i ni i ka hɛrɛ o fana de bɛ attaché ten i bɛ taa sɔrɔ a ka manifestation bɛ sumaya nin ye siri tamasiyɛn fɔlɔ ye ni nin y'i la o b'a yira ko waati bɛ fɛ k'i siri waati bɛ hadamaden siri waati yɛlɛma yɛlɛma o bɛ hadamaden siri o ni siri yɛrɛ yɛrɛ tɛ kelen ye o bɛ foni a yɛrɛ ma o bɛ siri a yɛrɛ ma waati bɛ koron a yɛrɛ ma waati bɛ tila ka foni a yɛrɛ ma ni waati koronna mɔgɔ de la yalima ni siri yɛrɛ bɛ fɛ k'i minɛ a bɛ nin tamasiyɛn fɔlɔ di ni siri bɛ ka gɛlɛya a bɛ tamasiyɛn filanan min di fantan kan fɛn minnu b'i bolo fɛn o fɛn b'i bolo n'i jigi dalen b'a kan a bɛ dɔw tiɲɛ a bɛ dɔw lagosi a bɛ dɔw ɲɛma ci ta e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko mun bɛ ka don n ka sɔrɔ fɛnw ani n bolokɔnɔ fɛnw na fɛn minnu bɛ yen nɔ ni wasa t'a la par exemple ni waa kelen de b'i bolo ni siri installé l'i ka ɲɛnamaya la i b'a sɔrɔ waa kelen in bɛ lafu a bɛ lagosi yalima a bɛ perdre ka bɔ i bolo i jigiya tɛ dɔ wɛrɛ kan tuguni sira bɛɛ bɛ datugu i ɲɛ nin ye fantan siri cogo ye se bɛ mɔgɔ min ye ni siri bɛ fɛ ka don a ka ko la pour que i k'a dɔn ko siri b'i la i bɛ taa sɔrɔ i bolo sɔrɔ fɛn min b'i bolo nafolo la nafolo in b'i jɔ kaki i bɛ sɔrɔ minnu kɛ a bɛɛ bɛ jɔ ka foyi ti don min b'i bolo o fɛnɛ bɛɛ bɛ taa taacogo jugu la i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i b'a sabati a tɛ sɔn ka sabati i bolo o ye siri donnen ye i kan bɔkun tɛ y'a la i tɛ se ka solution foyi kɛ k'i b'i ka nafolo bɔtɔ bali n'i ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'i bɛ nafolo bɔli bali i b'a sɔrɔ o b'a empêcher a bɛ bɔ de wa min fɛnɛ kan ka na ka na dɔ in remplacer yalima ka fara dɔ in kan o fɛnɛ jɔlen don nin b'a yira ko siri donna i kan. siri manifestation dɔɔni fana ye min ye n'i bɛ ko o ko laɲini siritɔ n'a bɛ ka baara ɲini a tɛ baara sɔrɔ a tɛ baara jigiya sɔrɔ a tɛ baara sababu sɔrɔ n'a bɛ ka furu ɲini a ka hɛrɛ bɛ min na yalima furu min bɛ laban furu in tɛ ɲa a tɛ ɲɛnabɔ o ye siritɔ ye o de kama ni siri donna i ka furuko la i b'a sɔrɔ cɛ min ka kan k'i furu cɛ bɛ na i nɔfɛ dɛ mais cɛ min ka kan k'i furu i t'o ye i ɲɛ na cɛ bɛ n'i nɔfɛ mais cɛ min ka kan k'i furu i t'o ye fiyewu wa hali n'i y'i da o kan ka furuko fɔ cɛ ye n'a sɔrɔ kanu b'a cɛ kanu bɛ tiɲɛ ni bɛnkan dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a bɛ ka gɛrɛ i la a bɛ mabɔ de o ye furu siri ye furu siri furu siri par exemple ne ye baara kɛ muso dɔ kama ko a kana furu dɔnnibaga juguya sira fɛ o tigilamɔgɔ ni cɛ bɔra a nɔfɛ kanu sira fɛ a b'o sɔrɔ mais n'a yɛlɛmana k'a bɛna kɛ furu ye dɔrɔn o tigi bɛ taa yalima sira bɛ bari a bɛ cɛ ɲini sen ni bolo bɛɛ la a t'a sɔrɔ ka furu o ye furu siri ye baara siri i bɛ wuli baara ɲinini kama i b'a dɔn baara bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na i bɛ taa mais e tɛ se k'a sɔrɔ yalima ni e y'a sɔrɔ i b'i kɔ don a bɛ tiɲɛ i taalen kɔfɛ a bɛ tiɲɛ e bɛ baara sɔrɔ sisan i bɛ t'i labɛn so ko sini i bɛna baara kɛ i bɛ wele k'a bana bɔra o y'a sɔrɔ siri donna i ka mɔgɔ siri manifestation filɛ siri bi komi hadamaden ka ɲɛnamaya tiɲɛni fɛn belebeleba o bɛ komi n'i ye warijɛ bila n'a mɛnna ni zon dara warijɛ la a valeur bɛ ko ka bɔ a la cogo min na siri bɛ hadamaden ka hadamadenya valeur ko ka bɔ a la ten o ye siri taamasiyɛn misali la n delila ka f'i ye hadamaden ni ani hadamaden hakili ani hadamaden dusukun ani hadamaden farikolo yɛrɛ ani hadamaden ka lahalaya bɛɛ siri bɛ fɛn kelen dɔrɔn de tɔmɔ nin kɔnɔ siri bɛ fɛn min tɔmɔ nin kɔnɔ dɔnnibaga yɛrɛ de bɛ se k'o dɔn ka bɔ dɔnnibali la kunfin t'o dɔn n ye fɛn dɔ kalan n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tigi t'o dɔn fo cɛ min ye siri kalan k'a dɔn a dalilu bɛ min bolo min lamɔna cɛw fɛ o de bɛ se k'a f'i ye ko siri bɛ nin de minɛ nin na ka nin to yen siri tɛ hadamaden hakili minɛ a t'a hakili minɛ abada siri tɛ hadamaden dusukun minɛ a tɛ hadamaden farikolo minɛ siri bɛ hadamaden ni de minɛ ni min bɛ n'i y'i da ka sunɔgɔ a bɛ bɔ a bɛ taa segu a bɛ taa sikaso a bɛ taa kucala a bɛ voyage ka taa tubabu jamana kan a bɛ ɲɛnamaya wɛrɛ kɛ a bɛ view kɛ i ɲɛna a bɛ dumuni kɛ i ɲɛna a bɛ lafiya i ɲɛna a bɛ bana i ɲɛna a bɛ sa i ɲɛna ni min b'o kɛ siri bɛ ni de minɛ ni siri ye ni minɛ ni bɛ se ka fɛn o fɛn s'i ma adamaden garisigɛ ni de b'a ɲini ka na n'a ye adamaden ka sɔrɔ ni de b'a ɲini ka na n'a ye saya bɛ ni de sɔrɔ farikolo bɛ sɔrɔ k'a santi tɔɔrɔ bɛ ni de sɔrɔ farikolo bɛ sɔrɔ k'a santi ni tɔɔrɔ ye farikolo sɔrɔ ni ni m'a santi tɔɔrɔ man ɲi par exemple hali ni i farikolo fan kelen fagara ni ni t'i yɔrɔ min na i bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a yɔrɔ la ni ni tɛ yen i tɛ foyi santi i b'a fɔ ni fan dɔ kirinna ni fan dɔ kirinna ni ni bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la o yɔrɔ efasera ka bɔ adamaden ka adamadenya la ni de ye fɛn dogolen hadamaden na mɛ hadamaden ka fɛn bɛɛ bɛ pase ni de fɛ ka sɔrɔ ka hadamaden yɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ pase ni fɛ donso bɛ taa kungo kɔnɔ cogo min ka sogo ɲini ka na n'a ye so ni bɛ taa garisɛgɛ ɲini ten de ni de bɛ sɔrɔ ɲini ka sɔrɔ e sigilen don i ka biro kɔnɔ ka sɔrɔ i b'i ka lafiya la ka sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la ni ala ka danni yɛrɛ cogo la ni de bɛ na ni hɛrɛ ye farikolo tigi ma a sigilen ni siri ye ni minɛ farikolo ka mouvement hakilitigi ka hakili jagabɔ dusukuntigi ka wuli ka jɔ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ bilen fo ni ka libere i bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ a bɛɛ bɛ échec i bɛ t'a sɔrɔ bana foyi t'i la ni ni sirila i dalen bɛ so kɔnɔ n'i wulila i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye ni ni minɛna ni cɛw sera ni na i farikolo tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ bilen hali ni baara fɔr'i ye k'i ka taa i tɛ se ka taa parce que o y'a sɔrɔ ni bɛ juru la

ala k'an bɛɛ sababu amina
eh, siri ye furakɛ cogo de ye sefulahi isumu bɛ ne bolo dalilu bɛ ne bolo dalilu in bɛ se ka siri tigɛ dalilu bɛ ne bolo dalilu in n'i y'a kɛ a bɛ se ka siri tigɛ lahala o ye siri waati ye mɔgɔ min siri o ye o de ye i ka dalilu bɛ se k'o ka siri de tigɛ waati ye maa min siri e ka dalilu bɛ se k'o de ka siri tigɛ mɛ siri o siri bɛ yen a bɛɛ ni a lankari cogo yɛrɛ yɛrɛ de don siri o siri bɛ yen a bɛɛ ni a lankari cogo de don n fɛ bamanan an ka siri dɔ tigɛ cogo bɛ yen maa min bɛ yen n'a ye tana tiɲɛ yalima a sera muso dɔ ma a man ka se min ma yalima a ka furu kɔfɛ i b'a dɔn cogo di ko karisa siri min b'a kan nin fura in de bɛ se k'a siri langari n'i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn a ka ca alahu taala fɛ n'a y'a ka siri ɲɛf'i ye dɔrɔn siri ɲɛfɔlen ka ban dɔnnibaga b'a dɔn nin yɔrɔ la ko n bɛ se ka karisa ka siri furakɛ n b'a furakɛ ni nin de ye misali la ni mɔgɔ y'i wele a ko i ma n ye muso furu a ma mɛɛn n ka ko o ko kun ɲalen don muso furulen kɔ a bɛɛ tiɲɛna o ye mun ye fɛn saba de b'o kɛ a fɔlɔ fɔlɔ muso ni damɛlɛkɛ dɔ sera a fɛ yen damɛlɛkɛ min tun tɛ muso in ka furu fɛ o damɛlɛkɛ in tɛ sɔn fiyewu furu in ka ɲa furu in bɛ ɲa ni cɛ ka nafolo ni cɛ ka sɔrɔ de a bɛ cɛ bolofɛn tiɲɛ k'a ban fo ka furu tiɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɔlɔ fɔlɔ ye muso ni kɔlɔlɔ nana i n'a fɔ mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ yen min bɛ ka ze cɛ yɛrɛ garisɛgɛ kan yalima muso ye muso ye ani cɛ man ka furu ɲɔgɔn ma o saba misali la e ye tasuma ye muso in ye jiso ye min ni dolo fila cira ɲɔgɔn na a bɛ tiɲɛni de nati aw fila bɛɛ kun a tɛ hɛrɛ nati n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu doloso fila bɛ olu tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma fiyewu doloso fila n'i y'olu furula ɲɔgɔn ma kɔnsikansi caman de b'a kɔnɔ kɔnsikansi fɔlɔfɔlɔ den ɛndikape sɔrɔli kɔnsikansi filanan ka bali ka sa kɔnsikansi sabanan aw ka furu bɛ kɛ porobilɛmu ka mago sa kan ni cɛ ka fɛn bɛɛ ma tiɲɛ muso ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ ubiyɛn cɛ ka kɛ banabagatɔ dalen ubiyɛn muso ka kɛ banabagatɔ dɔ ubiyɛn cɛ ka to kasara la ubiyɛn muso ka to kasara la yalima u ka vi malɛri kɔnɔ fo ka taa s'u ka saya ma o tasuma ni fiɲɛ fila furulen ɲɔgɔn tasuma ani fiɲɛ fila olu n'olu fila tasuma ni ji tasuma ni ji n'olu fila furula ɲɔgɔn ma foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni nin tɛ ni muso nana i ma n'a ye nin f'i ye yalima cɛ nana i ma k'a fɔ n ka furu kɔ de kɛra tan tɔ o gɛlɛya de filɛ n kan yiri dɔ b'an fɛ bamanan o b'a wele ko soden kola soden kola n'i ma se yiri dɔnnaw ma i tɛ yiri tɔgɔ dɔn soden kolan de ye yiri ye siri juguyara cogo o cogo siri min sɔrɔla cɛ la yalima siri min sɔrɔla muso la yalima siri min sɔrɔla tanatiɲɛ na yalima siri min sɔrɔla jogo juguya la yalima siri min sɔrɔla farikolo nɔgɔli la o siri tiɲɛni fura teliman teliman su ko ni dugusɛjɛ cɛ soden kolan de b'a kɛ bamananw y'a tɔgɔ da o la ko soden kolan ale ni yiri dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan o yiri min wele ko mɔgɔ yiri i b'i sigi i b'a arafo i bɛ kirisi kalan a la i b'a bila filen kura kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛfɛnw kɛ a kan a tigi b'a ko koko kelen o koko kelen kɔfɛ dɔnnibaga yɛrɛ man'i sigi ka laturu ci a ye yalima ka lajɛli kɛ a b'a fɔ ko karisa i ni fɛn min sera a taara koko kelen koko kelen wajibi i ka maa minnu y'an sɛgɛrɛ olu b'a caman kalama a la ko in bɛ kɛ cogo min ala k'an bɛɛ sababu ma donc kuma lase la ni siri bɛ mɔgɔ la siri bɛ bɔ ni bɔda min siri misali bɛ i n'a fɔ gaari ani miseli siri donna da min fɛ seyifu lahi n'i ma siri bɔ o da fɛ ka caya siri lankari man di mɔgɔ nana ne fɛ yen nin sumu in de bɛ wele ko kɔngɔn dana kɔngɔn dana bozow tulo b'i mankan na kɔngɔn dana o n'a sɔrɔ funa danima kuzu danima kaza o n'a sɔrɔ a ka furu mama dara a ka furu mama n'a sɔrɔ a bina dara a bina n'a sɔrɔ cɛmɔgɔ musa dara cɛmɔgɔ musa n'a sɔrɔ cɛmɔgɔ worokɛ dara cɛmɔgɔ worokɛ n'a sɔrɔ fila cɛmɔgɔ dara fila cɛmɔgɔ n'a sɔrɔ san saba tɔrɔ da ala ma san saba tɔrɔ da ala kana ala bila jugu ye abada o kɛ ala ye fata ala ye sunbo ala ni kula su ala bi su demi su demi su tunufin ala ye fati ni de bi wele ko kɔngɔ tana a dɔnbaga bi tile in na n'i ye maa jate dɔnnibaga jate ba kelen cɛ min bɛ nin dɔn dɔnnibaga kelen a cɛman ni a musoman ni ne y'i siri ni nin ye hmm. n'a musoman tɛ cɛ min bolo tɛ se k'a siri tigɛ diɲɛ bɛɛ ka fara i kan dɔnnibaga bɛɛ ka fara i kan a tɛ se ka la ni maa min sirila ni kɔngɔ tana cɛman ye ni musoman tɛ i ye diɲɛ ko o ko kɛ ni jinɛw ma na foyi tɛ se k'a tiɲɛ e bɛ k'a faamu a faamu jɛnɛ jamana kan jɛnɛ kɔngɔ tana musoman bɔra yen kɔngɔ tana cɛman o bɔra muso dugu burukina burkina a cɛman ni a musoman fila bɛɛ durusilen bɛ ne kun na jɔyɔrɔ saba de don kirisifin de don jɔyɔrɔ saba de don a kelen o kelen bɛ baara jugu waa kelen de kɛ a kelen o kelen bɛ baara ɲuman waa kelen de kɛ dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ i mago ma jɔ dalu wɛrɛ la ka ko tiɲɛ ka ko dulon ka ko jɔ a kelen o kelen b'o baara waa kelen de kɛ c'est comme ni ko bɛ mɔgɔ kelen ni jamana kuturu ni ɲɔgɔn cɛ ale kelen de bɛ taa ko baara kɛ kɔngɔ tana de b'a baara kɛ yalima ne bɛ fɛ ka nin ko kɛ diɲɛ mori bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u b'a tiɲɛ u kana se k'a tiɲɛ kɔngɔ tana de bɛ se k'a kɛ o kɔngɔ tana ni ne ye e siri n'o ye dɔnnibaga dɔ ye e minɛ n'o ye e taara i sigi dɔrɔn k'e bɛ fɛ k'o lankari facilement i bɛ tɔgɔ duman di dɔnnibagaw ma wa aa i t'a di min bɛ se min na o b'a ta kɛ ka dɛsɛ kolokoto foyi tɛ bɔ foyi la bari ko min kɛra k'i siri n'i ma se o lankari ma a tɛ lankari o de kama a fɔra ko dɔnnibagaw ka lajɛli kan filɛli n'i ye lajɛli sɛbɛ sɛbɛ kɛ mɔgɔ ye i bɛ se ka ko min dilan ani i tɛ se ka ko min dilan i b'o sidɔn dɔkitɔri ɲɛnama dɔkitɔri min ye dɔkitɔriya kalan kɛ k'a daminɛ neurologie la fo ka na se diagnostic ma n'i sera a ma ni bana ye n'a ye appareil don i la n'ale ka furakɛta tɛ bana in ye n'a ka furakɛta don a b'o dɔn ni analyse de mori sɛbɛ sɛbɛ ale b'a ka mɔgɔ magoɲata dɔn ni analyse de baara min filɛ a kunna a b'a dibi bonya dɔn a b'a fɔ tiɲɛ tiɲɛ na ko min filɛ e la a masiran ka bon ne ka baara kɛta tɛ mɔgɔ bi n bolo min bɛ se k'a kɛ yalima taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen n bɛ dugawu sama i ma kunun mori sɛbɛw tun b'a kɛ ten par exemple ni mɔgɔ donna jo kɔrɔ jo sɛbɛ sɛbɛ n'u taara i baara a bɛ fɔ ko ka hadamaden don jo kɔrɔ doncogo fila de bɛ hadamaden na jo kɔrɔ n taara karisa don jo kɔrɔ doncogo fila de b'a la an ti don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mais n bɛ misali min di dɔrɔn u taara i da di jo ma k'i ka hadamadenya tiɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ wuli la ni kasara de ye kasara de bɛ tugu tugu tugu tugu ɲɔgɔn na i kɔ n'i da dira jo ma i b'a dɔn i bɛ bɔ cogo min na ayiwa ko n'i y'a ɲɛfɔ an ye o langari b'a dama na i y'i kɛ cogo o cogo la a mankan bɛ da kasara wɛrɛ bɛ wuli fo sitanɛ min i da dir'a ma fo sitanɛ bɛ faga cogo min o ka ɲɛdɔn dɔnnibaga k'o ɲɛdɔn sitanɛ min dira min ma i dira min ma o bɛ faga cogo min mɔgɔ min sarakala k'a mago sa o sirijugu wulila a nɔfɛ o ni dɔnni si tɛ kelen ye n b'a fɛ k'a f'i ɲɛna dɔnni ye min ye ni mɔgɔ sarakala ni kabako y'a partage ni mɔgɔ sarakala i ye mɔgɔ wele ka bɔ jamana kɔfɛ ni saraka jugu ye yalima i ye mɔgɔ saraka k'a ka nafolo tiɲɛ ka taa sagajigi ɲini e seyifulahi farikolo ye marron ye ka taa sagajigi marron ɲini ka n'a jɔ ka danga da sagajigi in kan ni danga dacogo ye ni e tɔgɔ ye o tɛ dabali ye o tɛ ɲɛɲinini ye o tɛ baara jugu ye o ye saraka jugu de ye o saraka kɔlɔlɔ mana wuli mɔgɔ nɔfɛ o langari cogo b'a dama seyifulahi o ni dabali jugu langari cogo tɛ kelen ye dɔnnibaga yɛrɛ yɛrɛ fɛ anw mɔna cogo min nin de y'a to bi mako dilanni gɛlɛyara parce que fo dɔnnibaga ka kɛ dɔnnibaga ye biza tɛ dɔnnibaga k'a dɔn min bɛ maa kan
nin de dɔnni ye ni dakɔnɔ kirisi ye mɔgɔ mako sa tu bisimilahi n'a ye adamaden mako sa diɲɛ cogo de b'o la o lakari cogo de bɛ yen tu bisimilayi san mana kuna ha mana kuna ta kana mana kuna san fina dibi kaburu dibi muso kɔnɔ dibi dibi makanaku dibi casa dibi hayila su misifin kɔnɔntɔ safin kɔnɔntɔ wulufin kɔnɔntɔ ta minɛ ku la karisa ka minɛ ka kun minɛ ka sen minɛ a kunkolo wo kɔnɔntɔn a kunkolo wo wolonwula n'a farikolo wo tan ni fila a minɛ su la i k'a minɛ tile la kabafin ka da karisa kan a ka taa ɲɛ yɛrɛ kaburufin kɔnɔ ne ko ala ne ko a kira ni ni kirisi fin kɛr'i kama k'i don dibi la i ka sɔrɔ ka jɔ i ka garisɛgɛ ka jɔ i ka ɲɛnamaya bɔda bɛɛ ka tugu cɛ min bɛ se k'i bɔ o cɛ b'a dama na o ye cɛ o ye welewale hali ni kirisi fɔcogo bɛɛ b'o dɔn nin ye bamanan kirisifin ye u bɛ tu don i ka ɲɛnamaya ɲɛ kan i bɛ tu waga ka sɛgɛn i tɛ foyi ye kirisi dɔrɔn kirisi dɔrɔn bɛ yen k'a kɛ fara finman na ka maa da k'i ka fini farila fini ta k'a da k'a kɛ fara finman na k'a da a kan ka sɔrɔ tufin kɔnɔna dibi la tile ti jɔ yɔrɔ min na fiyewu ni nin kɛr'i kama ye i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i ye nabi ɲuman i b'a santi ko ko kɛr'i la baati ala yɛrɛ de ye dɔnni ye

ka dɔnni dibi sama ka bɔ ala dogolen bɛ dɔnni de kɔfɛ ni dɔnni bɔra yen ala bi ye ne de y'a f'i ye ala dogolen bɛ dɔnni dɔnni de kɔfɛ ni dɔnni bɔra yen ala bi ye an bɛ tɛmɛ an bɛ don siri kɔnɔ halisa ne de y'a kalan siri n'a kɛra ni kolojan ye kolojan kolojan n'a ye mɔgɔninfin siri kolojan dɔw bɛ yen minnu dilanlen don ka bɔ dibi kɔnɔ yalima ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔnnibagaw b'a dilan kɛlɛkɛ bere kama tiɲɛnikɛlan kama i n'a fɔ kolojan dɔ bɛ sayifi kɔnɔna na ya hayu jamajumu wa kayimul jamahiri u b'a ci muru kan sanfɛ ni duguma i farikolo kulɔri k'a bagan da k'a danga k'a saraka k'a kantigɛ dɔnnibaga min yɛrɛ b'a kantigɛ n'a ma se a kantigɛ cogo la n'i sara ntɛnɛn a bɛ sa tarata n'i mago sara ntɛnɛn ale mago bɛ sa tarata o talisamu in n'olu n'a ɲɔgɔnnaw n'o y'i mago sa dilancogo de b'o mako la n bɛ fɛ k'a f'i ye dilancogo de b'o mako la dɔnnibaga bɛɛ tɛ se k'o dilan dɔnni bɛɛ tɛ se k'o dilan o ye diri o ye kolojan tiɲɛnikɛ n'o ye ni mɔgɔ ye duwawu kuranɛ kɛ k'i danga k'i mago sa kuranɛ kuranɛ ka suratulu yasi kalan i kama yalima ka tabati yada kalan i kama ka don kuranɛ kɔnɔ k'i danga ni ala tɔgɔ ye k'i danga ni ala weleli ye k'i danga ni ala kofɔli ye k'i danga ni ala tɔgɔ ye k'i danga k'i kalifa ala la n'o wulil'i nɔfɛ o dilancogo fɛnɛ de bɛ yen o ni tɔ ninnu tɛ kelen ye n'i m'o ɲɛdɔn i bɛ mɔgɔ mago sa anw ye nin de kalan an bɛ se nin de la nin diplɔmu de b'an bolo an y'o de ɲɛɲini n'i y'a fɔkan mɛn e k'i miiri delila k'a mɛn tan fɔlɔ wa i ma deli k'a mɛn fɔlɔ donc n'an donna siri kɔnɔ n'an nana siri da laban na o ye mɔgɔ min ni fɛn tugura a kɔ fɛn min man ka tugu a kɔ jinɛ jugu siri bɛ yen jinɛ jugu siri bɛ yen i n'a fɔ n'i y'i magɛrɛ tasuma na n'i y'i magɛrɛ tasuma na i bɛ chaleur min sɔrɔ i bɛ funteni min sɔrɔ ka sɔrɔ tasuma m'i jeni ni jinɛ jugu gɛrɛl'i la a bɛ fɛn min s'i ma o ye siri de ye a bɛ fɛn min s'i ma o waati o de bɛ komi tasuma effet bɛ cogo min ale effet bɛ siri se i ma ka sɔrɔ a ma hali a dabɔ a kama ou bien n'i kalifara jinɛ jugu la dɔ ka baara dɔ k'i kama baara in jinɛ sitanɛ b'a la o jinɛ sitanɛ mana wuli i nɔfɛ a bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ i ye ale ale gɛrɛl'i la dɔrɔn foyi tɛ ɲa bilen fo ale ka mabɔ i la o bɛ lankari cogo min na yalima subaga wulil'i nɔfɛ sanni subaga k'i dun ka tila i la n'a wulil'i nɔfɛ n'a y'i minɛ ale kɛlen k'i minɛ suya kɔnɔ dɔrɔn i bɛ siri parce que ale ka fɛɛrɛ b'i minɛ ni siri de i bɛ siri fɔlɔ ni mɔgɔ jugu wulil'i nɔfɛ dibi la ale ka lahalaya b'i siri ka sɔrɔ a ma s'i ma o siri fɛnɛ lankari cogo seyifu lahi o n'an ye fɛn o fɛn fɔ o lankari cogo tɛ kelen ye seyifu lahi o de la kiliyan dɔ bɛ yen a ye ne wele telefɔni na a y'a dama kasi ne la a ko salam n ye miliyari sɔrɔ ɲɛnamaya la ka tɛmɛ mais bi n bɛ ka n dogo n ɲinw na jango n jugu n tɛ fɛ adamaden dɔ k'a dɔn ko n bɛ balo la ni n ye se kɛ n bɛ bɔ nin planɛti kɔnɔ n bɛ taa planɛti wɛrɛ la tellement que ne mago sara ko nka n mago tɔ sa yɔrɔ kɛra dɔnnibagaw ye ne ko cogo di ko a bɛ tiɲɛ n bolo tuma min n ye jigi ɲini ka sɛgɛn n ma jigi sɔrɔ n mana n jigi da mɔgɔ mɔgɔ kan o b'a tiɲɛ a tɛ ɲa kab'o yɔrɔ ne yɛlɛla ne y'a dɔn ale gilisera hali dɔnnibaga min a b'a jigi da o kan n'olu gilisera olu tɛ wuli bilen bari fɛn min b'u la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ fo dɔnnibaga ka mɔ dɔnni yɛrɛ la n'i mɔna dɔnni yɛrɛ la hali n'i ɲɛ tugu n'a tiɲɛna i bɛ se k'a dilan hali n'i ɲɛ tugu hali n'i y'i ɲɛ tugu n'a tiɲɛna i bɛ se k'a dilan ni dɔnnibaga mɔna dɔnni yɛrɛ la a t'i n'a fɔ ne ye papiye caman cɛ k'o to n bolo so kɔnɔ n'a gɛlɛyara n bɛ taa dɔ woloma n bɛ dɔ sɛbɛn o ni dɔnnibagaya ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ mali nin b'a kan o ye kalanbagaya de ye o tɛ dɔnnibagaya ye dɔnnibagaya ye ni fɛn minnu kɛ k'a sidɔn i bɛ s'a la nɔgɔ t'a la fiyewu o gundow faralen don ɲɔgɔn kan ka don i farikolo la n'a tiɲɛna i b'a dɔn ko fɛnw bɛ yen ta kana di minnu na n'i tusir'u la u bɛ kuma olu de ye dɔnnibaga yɛrɛ ye i ye fɛn min kɛ k'a ye i ɲɛ na k'a labaara o bi i la i b'a dɔn ko nɔgɔ t'a la o cɛ de bɛ wele ko dɔnnibaga ani i b'a efɛ dɔn mɔgɔ la ko ni nin bɛ karisa la o b'a yira ko de nin de ne ko a ma n y'a faamu a tilala kuma na ne ye ɲininkali tan ani naani k'a la ɲininkali tan ani naani ɲininkali tan ani naani bɛ kɛ kuma min a dabali banna

kunfin ni politiki tɛ se ka nin dɔn e ye fɛn min ɲininkali kɛ ne na ne dusukun da yɛlɛnna sisan ne y'a dɔn ko fɛn dɔ tusira ne la ne ko ko an bɛ bila yɛrɛ n ko den kɔ a kan ka kɛ cogo min ne y'a kɛ ten a ko mun na k'ale tɛmɛna nin bɛɛ fɛ ko mago ma dilan n ko n'a tiɲɛna yɔrɔ min na cɛ min bɛ se k'a tiɲɛnen ɲɛ o man ca i mago bɛ dɛmɛ na dɔ k'i puse k'i se ɲɛfɛ o cɛ ka ca dɔnnibagaw bɛ yen dalilu hakika b'u bolo ala tɔgɔ bɛɛ ye tiɲɛ ala kofɔ bɛɛ ye tiɲɛ ala wele bɛɛ ye tiɲɛ isumul azam bɛɛ ye tiɲɛ a bɛ se ka mɔgɔ puse puse i bɛ fɛn min ɲini k'i gɛrɛ a la

a ma nɔgɔn o cogoya la mɛ ni ala sɔnna n'a diyara ala ye n'a bɛnna ala ma y'an sɔrɔ apɛl la y'an sɔrɔ whatsapp la yalima y'an sɔrɔ an fɛ yen ni an masalala n'an ye kumakan mɛn n'an ye kumaw falen ɲɔgɔn na a ka ca alahu taala fɛ n'i bɛ siri warajugu bolo an b'i bɔ a bolo insha allah
n b'a fɔ golf morikɛ maa ma mɔgɔw b'a la 0 0 223 77 77 77 13 n'i bɛ jamana kɔfɛ i bɛ 223 bila a kɔfɛ N'i bɛ mali kɔnɔ 77 77 77 13 n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye siri faamu siri nasuguya min a y'a bɛɛ fɔ i bɛ furu kɔnɔ i tɛ furu kɔnɔ fantan ka siri faama ka siri nin manifeste kan cogo min na a y'a da don a bɛɛ la k'a bɛɛ walawala a fura ye min ye a bɛɛ n'a fura fɛnɛ don n'i y'a n'i y'a morikɛ wele ko kan ka tɛmɛ tɛmɛ sira min fɛ a bɛ n'o kɛ k'i ka siri foni ka a warajugu gɛn ka b'i kɔ belebele n'an bɔr'o ma dabali ye fɛn jumɛn
seyifulayi an bɔra yen sisan sɔɔni an kun bɛna don mɛ an ma don an bɛ sigi min na ni ne ko n bɛ kuma dabali kan an bɛ se k'a ta yan sa fo sini dabali dabali ɲɛ jugu a ɲɛ ɲuman an y'a ɲɛɲini de a finman na an y'a ɲɛɲini a jɛman na ka siran dabali ɲɛ ka siran dabali ɲɛ fo ka siran dabali kɛli ɲɛ seyifulayi kan'i ja gɛlɛya dɔnnibaga la fiyewu maa kan'i ja gɛlɛya dɔnnibaga la bilahi siran fɛn bɛɛ ɲɛ mɛ siran dɔnnibaga ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i ma siran dɔnnibaga ɲɛ a bɛ komi i ma dɔnnibaga tiɲɛni kɛ nɔ ye i ma nama dɔnni tiɲɛni kɛ nɔ ye n'i y'o ye don o don i bɛ siran dɔnnibaga ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan dabali jugu tiɲɛni kɛ nɔ a bɛ se ka i yɛlɛma ko wolonfila tiɲɛ mɔgɔ tɛ se k'a dilan a tiɲɛni kɔrɔ kɔfɛ mɔgɔ tɛ se k'a dilan a tɛ dan e ma dɛ n'a y'a tiɲɛ e kun i den k'a kɔlɔlɔ sɔrɔ i mɔden b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ i kulomasama b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ i siya b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ dabali jugu tiɲɛni kɛ nɔ an bɛ dɔɔni fɔ dabali la seyifulayi dabali waati yɔrɔ ani hadamadenw ka dabali diferansi n fɛ bamanan na dabali jugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye a dɔ ye nɔ ani tamasiɲɛ o bɛ kɛ ka dabali jugu kɛ nɔ ye jumɛn ye tamasiɲɛ ye jumɛn ye o kɔfɛ dabali bɛ kɛ ni baganw ye bagan suguyaw dabali jugu bɛ kɛ n'o ye dabali bɛ kɛ ni sɛbɛnniw ye anw fɛ yen dabali bɛ kɛ ni fɛn kɔrɔw ye ani magoɲafɛnw ye misali la gakurungana min bɛ sigi saba kelen fila saba dabali juguman dɔ bɛ kɛ ni a ye bana in n'a y'i minɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a furakɛ dɔnnibaga tɛ se k'a furakɛ faama foyi tɛ se k'a furakɛ o ɛri la fo sababu yɛrɛ ka na yalama a sako kelen i b'a kɛ a sako kelen i b'a kɛ n'u y'a dilan a fatɔlama a fako kelen i b'a kɛ n fɛ bamanan a bɛ fɔ i janto i farilafini na i janto i kunsigi la i janto i sɔnin na i janto i ka sabara la a kunba kun o ye nin de ye n'u y'a kanu k'u bɛna fa don mɔgɔ min na u bɛ fali ɲini fali kelen kelen a ku o si ani a numanfɛ kulo u b'o ɲini k'a ɲɛnama to ka sɔrɔ fali in yɛrɛ ma sa e mɔgɔ min u b'i dabali u b'i kunsigi ta n'u y'i kunsigi ta n'u bɛ fɛ ka fa don i la gakurungana saba in baara bɛ kɛ n'a ye n bɛ fɛ ka dabali kɛcogo taamasiyɛn de jir'i la gakurungana saba in gakurungana i bɛ n'i jɔ ka kɔrɔnbolo lajɛ gakurungana min sinnen bɛ kɔrɔn ma k'a jateminɛ gakurungana min ye seleke saba minɛ ni gakurungana ye kɔrɔn tilebin ani bani sɔrɔ baara in bɛ kɛ n'o gakurungana saba ye u bɛ kunsigi ni fali kusi don ɲɔgɔn na k'a don fali kulo kɔnɔ n'u y'a don fali kulo kɔnɔ u bɛ fini finman kɛ k'a mali foronto misɛnnin ani miseli u bɛ foronto misɛnnin d'a la ka miseli to a la foronto misɛnnin d'a la ka miseli to a la fo tan ni fila u bɛ sɔrɔ ka dangalikan min bɛ d'a kan u b'o da n'u tilar'o la gakurungana camancɛ cɔyi u b'a sen k'a sen fo k'a dunya ka se yan ma n'u y'a dunya ka se yan ma u b'u bolo fa foronto la siɲɛ saba k'a k'a kɔnɔ n'i ye cɛ ye u b'u bolo fa foronto la siɲɛ naani k'a k'a kɔnɔ n'i ye muso ye foronto misɛnnin mɔgɔ min ni fa y'a minɛ a sara o kaburu bɔgɔ fa ye mɔgɔ minɛ n'a fatɔlama sara o kaburu bɔgɔ u bɛ o kɛ a kan ka sɔrɔ ka fali kulo in turu k'a da bila sanfɛla la maintenant sugufiyɛ bɔgɔ u b'o jigin k'a lamini fo ka na se fali kulo hakɛ ma sugu bɔgɔ n'u ye sugu bɔgɔ jigin k'a lamini fo ka se fali kulo hakɛ ma gakurungana wɛrɛ bɔgɔ gakurungana wo wolonfila bɔgɔ ɲini k'o kɛ k'a dala fa ka sɔrɔ ka kaba fɛgɛmani dɔ d'a kan seyifulayi ni tasuma da donna nin kɔnɔ kana da k'i ye dɔnnibaga ye dɛ i ni mɛlɛkɛw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni tasuma da donna a kɔnɔ ɛri min na i bɛ réseau pɛridi o ɛri bɛɛ ni nin wulil'i nɔfɛ mɔgɔw b'i siri k'i kɛ juru la k'i ta ka dɔnnibagaw sɛgɛrɛ bɛɛ b'a ta kɛ ni dɔ y'a ta kɛ a bɛ lafiya sɔɔni n'a lafiyara ni tasuma da donna tuguni a bɛ wuli u b'i ta ka taa dɔnnibaga wɛrɛ fɛ ko nin dɛsɛra u b'i ta ka taa dɔ wɛrɛ fɛ u bɛ furaw k'i la i bɛ lafiya cogo min ka n'a tɔ kɛ jɔlɔkɔ de bɛ k'i la juru de bɛ k'i la k'i siri parce que tasuma mana da don kuma o kuma n'i ma ko lankolon de kɛ ni kuma lankolon de fɔ a bɛ laban f'i b'i bo ta i b'a dun i bolo la fa bɛ dilan tan o fɛ kuma n'o wulili nɔfɛ a bɛ lankari cogo di ŋalibɛ o dabali fana lankari cogo b'a la dabali nasira wɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔ y'i ye hɛrɛ la k'i ye lafiya la a bɛ fɛ k'i ka ko ban bamananw b'a kɛ cogo min na ni cɛ bi saba ye n bɛ fitinin fɔ a la an bɛ bɔ dabali kɔnɔ n'o ye cɛ bi saba labɛn ka kɛtaw k'a la ka dontaw don cɛ bi saba sɛbɛn u bɛ hadamaden kolo ɲuman hadamaden kolo ka sɛbɛn in don hadamaden kolo kɔnɔ ka fini finman kɛ k'a meleke n'o ye fini finman kɛ k'a meleke u kan ka dangali min d'a kan cɛ bi saba la u b'o d'a kan a kan ka wurudi cogo min u b'a wurudi ten u bɛ yaala kaburu la namara kaburu namara mɔgɔ min wolola sen t'a kɔrɔ fo ka se saya ma o kaburu n'u bɛ fɛ k'i sigi i sen tafura kɔnɔ a bɛ kɛ o la n'u bɛ fɛ k'i ka nafolo ban mɔgɔ min wolola a ma fɛn sɔrɔ ka sa fantanya la u b'o kaburu ɲini n'u bɛ fɛ k'i faga fiyetɔya la u bɛ taa fiyetɔ kaburu ɲini n'u bɛ fɛ k'i fatɔlama faga u bɛ fatɔ kaburu ɲini u bɛ taa ka taa wo kereya la k'a don a kunyanfan fɛ ka weleli kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka na so u t'u kɔ filɛ n'u sera so golo de b'u fɛ yen sigi bɛ kɛ golo min kan cɛ bi saba cilen bɛ wulufinman golo kan u b'u sigi a kan k'u ɲɛsin tilebi fɛ u b'a haradu don k'a dafa n'a haradu dafara sekɔni min kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn lawuhil mafusi wala la k'i bɛ fɛn ye alahu yɛrɛ bɛ yamaru di ko k'a effacer ni ala yɛrɛ kɛlen bɛ k'a sɛbɛn ala bɛ yamaru di ko k'a effacer parce que fɛn min kɛra tiɲɛ de don ne de y'a f'i ye ala yɛrɛ de bɛ yamaru di ko k'a effacer i ka dugawudenya t'o kɛ i ka ala wele t'o kɛ i ka ala deli t'o kɛ i ka foyi t'o kɛ ala yɛrɛ latigɛ boli ni su min na a bɛ kɛ cɛ bi saba bɔra cɛ kɛmɛ de la ne de b'a f'i ye bi ne y'a kalan n bɛ cɛ kɛmɛ dɔn n bɛ cɛ bi saba dɔn ne ye dabali dɔn n tɛ sɔn ka hadamaden dabali bilen i y'a dɔn ne ye dabali dɔn ka se hakɛ min ma ne tɛ sɔn ka hadamaden dabali bilen ni kun tɛ dabali bɛ mɔgɔ kɔ tiɲɛ a b'i ɲɛ tiɲɛ dabalikɛla b'a ka jahanama ye diɲɛ na ka sɔrɔ a ma sa bilahi dabali bɛ se ka dakan falen
dakan faleli ka nɔgɔn ɲuman na juguman na adamaden dakan bɛ yɛlɛma par seconde ni mɔgɔ min k'u ye ko dakan tɛ yɛlɛma nkalon don n'i dara k'i bɛna kɛ kira ye dabali bɛ se k'a yɛlɛma n'i dara k'i bɛ kɛ nabi ɲuman ye dabali bɛ se k'a tiɲɛ fo n'a diyara ala ye n'i dara k'i bɛ kɛ miliyardɛri ye dabali bɛ se k'a tiɲɛ n'i dara k'i bɛ kɛ baana ye dabali bɛ se k'a tiɲɛ n'i dara k'i bɛ dɔnnibaa ye dabali b'a tiɲɛ pewu k'a ban ala ye contre fɔlɔfɔlɔ min bila diɲɛ kɔnɔ sitanɛ ka premier puissance sitanɛ dogolen bɛ fɛn min kɔfɛ sitanɛ ka fanga bɛɛ ye dabali de a ka fanga bɛɛ sitanɛ ka fanga bɛɛ ala ka alaya bɛɛ ye alaya fanga ye cogo min sitanɛ ka sitanɛya fanga bɛɛ ye dabali jugu de force tɛ foyi la dugukolo sanfɛ ka dabali bɔ a kɛɲɛ ko foyi tɛ yen ni nin kɛra i la a bɛ taa o de kama siruzati tigiw ye batuta muru u y'u mako to nin yɔrɔ la u y'u tanga olu bɛ adamaden tiɲɛ wo dɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sirilu mori olu de ka jugu ni mori bɛɛ mais olu fana siranna mori min ye ni mori bɛɛ o ye batuta mori batuta ɲɛjugu bɛ a ɲɛɲuman bɛ a yɛlɛmani sira bɛ yen batuta mɔgɔ mako sa yɔrɔ bɛ yen batuta cɛw batutu cɛw minnu ye batutu kalan k'a ɲɛdɔn a ɲɛ bi naani ma olu de bɛ se k'i ka adamadenya don dibi la fo diɲɛ bɛ wuli t'i ye bi ni batuta ye naani duuru bɔ i bolo tiɲɛnifɛn na e kɛra sitanɛ yɛrɛ dafalen dugukolo kan i siranɲɛ ko foyi tɛ fɛn minnu bɛ mɔgɔ siran dugukolo kan o tɛ sɔrɔ bilen parce que i b'i yɛrɛ miiri i n'a fɔ ala i ma jɔ fɛn min kan o de tɛ se ka kɛ n'i pɛrɛnna fɛn o fɛn kama o kɛra ka ban batutu cɛ yɛrɛ yɛrɛ siriw minnu bɛ san ba kelen ni dɔɔni dugukolo sanfɛ olu de ye batuta ye a ma yɛlɛma fɔlɔ

a n'a ka dɔnnibaaw bolo la barawutu dafalen b'a kan a ma yɛlɛma hali a sɛbɛnni ma yɛlɛma barawutu barawutu bɛ na cogo min a bɛ ten ni tɔ a ma yɛlɛma e bɛ k'a faamu wa barawutu bɛ yen a ka ca ni san ba duuru ye dugukolo sanfɛ a bɛ dugukolo sanfɛ farawuna a ye baara kɛ ni barawutu ye masa solomana alayhi salam isimu tun b'a tɛgɛ la barawutu de tun b'a kan dawudu ka puissance dalu tun b'a la barawutu de don o barawutu isimu azamu bɛ yen nɔ barawutu ye fɛn dɔ de ye a tun bɛ yen ka kɔrɔ ani batutuw bɛɛ ye kelen isimu batutu nana sira min fɛ dugukolo dafiritɔ nabilayi nuhu alayhi salam dɔnni minnu échappera ni jinɛ setaniw ni jinɛ ɲumanw y'u mara nabi ɲumanw ka dɔnni na waliyuw ka dɔnni na barawutuw batutuw y'olu de kɛ ala y'a dɔnni bɛɛ dafa ibrahima alayhi salam abaraniyu ibrahim de y'a labɔ ale de y'a labɔ ni abaraniyu ye abaraniya kan ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ dafalen bɛ sɔrɔ abaraniya kan de la hali sisan n'i ye batuta fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ e bɛ k'a fɔ i t'a kan dɔn mais n'i ye abaraniyu dɔnbaga yɛrɛ yɛrɛ ɲininka ou bien mɔgɔ min y'o isimu ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye abaraniya de ye ala k'an bɛɛ sababu tɛmɛ sira don an ka tɛmɛ dabali kan an bɛ dan dabali la ni dabali bɛ mɔgɔ min na lankari cogo de bɛ dɔnni na an ma fosi kalan k'a daminɛ mali jamana na ka mali jamana kɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ la an ma fosi ɲɛɲini dɔnni finman ni a jɛman kɔ ka muɲu ka sabali ka si ka sigi ka dɔnnibaga lamɛn ka si ka muɲu ka dɔnnibaga ka tile ka dɔnnibaga lamɛn o kɔ de sigi filɛ nin ye tan

a bɛ komi marifatigi min ye marifa kɛ ka mɔgɔ faga n'a ye marifa y'i bolo a b'a dɔn hali ni marifa tɛ e bolo n'a y'a dɔn k'e ye marifa tabaga ye a ja tɛ gɛlɛya e la bilen cogo min dabali jugu fɛnɛ bɛ ten dabali jugu bɛ tiɲɛni min kɛ bɔkasalamu bɔra k'a walawala gɔlifu morikɛ ala ka bɛn don an n'a cɛ yɔrɔ la fana kɛnɛ ala k'a bon dɔnnibaa yɛrɛ bɛ siran fɛn min ɲɛ kunfin kan k'i yɛrɛ ɲini o ko la siga t'a la ko n ye dabali tiɲɛni kɛ n'o a bɛ se ka dakan yɛlɛma fiyewu ɔ belebele m'a dɔn n'a ye dabali bɛ maa min kɛ i ko lakari cogo b'a la mais est-ce que kunbɛ cogo fɛnɛ b'a la ni lakari kɔni yera la kunbɛ cogo a ma se maa min ma fɔlɔ ka fo dɔ kɛ k'a kunbɛ cɛ bi saba cɛw ko ko n'i t'a fɛ cɛ bi saba baara k'i mago sa i bɛ cɛ kɛmɛ dilan ka don i yɛrɛ la yalima cɛ bi saba tangalan dilan ka don i la ni maa min ye cɛ bi saba kɛ k'i dabali yalima cɛ kɛmɛ kɛ k'i dabali a tɛ se la n'i t'a fɛ laturu dabaga k'i mago sa ni laturu dɔnni i bɛ laturu tangalanw tɔmɔ laturu so naani de ye tangalan ye laturu so bɛɛ kɔnɔ so naani de bɛ o de ye tangalan ye o de bɛ laturu den tɔ bɛɛ contrôler o kelen o so naani dɔrɔn de bɛ se ka jɔ laturu ni maa mago sa cɛ olu de bɛ kɛ ka laturu tangalan dilan k'a don i la i y'a yirilama dilan o i y'a sɛbɛnama dilan o n'o b'i la ni laturutigi wulila k'a b'i dabali a ka ca ala fɛ a bɛ dɛsɛ i la kirisi cɛw ko n'i t'a fɛ kirisi jugu dabali k'i mago sa i bɛ kirisi min bɛ se ka dabali kunbɛn i bɛ kirisi dilan k'a don i yɛrɛ la a bɛ dabali jugu lankari n'i t'a fɛ ala tɔgɔ k'i mago sa i bɛ ala tɔgɔ dabali lankari dilan n'a tangalan dilan k'a don i yɛrɛ la ni ala tɔgɔtigi wulil'i nɔfɛ a bɛ dɛsɛ i la tangalan bɛ dilan tan nin de bɛ wele ko tangalan i ta kelen pe tɛ o tɛ tangalan ye o tɛ se ka ne ta kunbɛn ayi ne mɔna dugu min na ne mɔna jamana min na ne ye dɔnni min kalan ye min b'i bolo o tɛ se ka ne ta kunbɛn n'i ma ne ta si dɔn o tɛ se ka ne ta kunbɛn bada ala k'an bɛɛ sababu ɲɛ anw bɛ ten yɛrɛ de maa minnu b'an sɛgɛrɛ maa minnu b'an sɔrɔ ani maa minnu bɛ baro olu b'a dɔn an ye mɔgɔ
a fan na ne maa min mago bɛ gɔlifu morikɛ la zéro zéro deux cent vingt trois soixante dix sept soixante dix sept soixante dix sept treize ne maa min kun i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ n'an ka émission na bi ta i yɛrɛ bɔlen bɛ réseau kɔnɔ fɔlɔ morikɛ halisa an bɛ taa ni ɲininkali sabu i kumana toro n y'a don réseau kɔnɔ k'an bɔ k'an don k'an bɔ tema kuma min bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ bi siri ye fɛn min maa min y'a dɔn dabali ye fɛn min a bɛ se ka tiɲɛni min kɛ mun y'i jugu bɛɛ y'a dɔn

labɛn dɔ de kɛ nin dɔ la kelen kana se k'e sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ yen n'i y'a wele i kan ka taa sira min fɛ a b'i dɛmɛ o dɔw sira fɛ morikɛ n'an bɔr'o la garisɛgɛ dun garisɛgɛ ye fɛn jumɛn ala k'an bɛɛ sɛgɛn o la ne ni e ye ɛri kelen kɛ nafolo kan ka kuma ne ma mɔgɔ si sɔrɔ tele na mɔgɔ min ko ko n delila ka nin mɛn n tulo la fɔlɔ dɔnnibagaw ye ne wele a ka ca ni maa kɛmɛ ni kɔ ye dɔnnibaga minnu ko ko n y'u lafiya n yɛrɛ y'olu kalan bari lamɔ de don a ka kan ka taa yɔrɔ min na dɛ a taara yen de n'i ye garisɛgɛ ɲininkali kɛ an bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ a kan an bɛ tɛmɛ nka an bɛ se ka baro k'a kan bi fo sini ne y'o de kalan n bɛ se o dɔrɔn de la garisɛgɛ hadamaden ye fɛn min fɛn min ye hadamadenya kɔn o de bɛ wele ko garisɛgɛ fɛn min ye hadamadenya kɔn ni san waati caman ye o de bɛ wele ko garisɛgɛ fɛn min sɔrɔlen de kelen kɔ kɛra hadamaden yɛrɛ gaɲɛni ye hadamadenya la o de bɛ wele ko garisɛgɛ o la dɔnnibagaw bɛ garisɛgɛ baara ni gundo ni cogoya min ye o de kama ale ko kabakoyalen don dɔnnibaga fɛ ka tɛmɛ hali nafolo ko kan misali n'i nana garisɛgɛ ɲini na dɔnnibaga fɛ yen tuma dɔ la i bɛ se dɔnnibaga ma a bɛ kamana gan yɛrɛ a bɛ se ka garisɛgɛ ko da yɛlɛ i ye cogo min parce que garisɛgɛ ye fɛn ye kamana gan ko don ka tɛmɛ hali nafolo kan nafolo yɔrɔ dɔnnen don mɛ garisɛgɛ de ma yɔrɔ dɔn garisɛgɛ min ni hadamadenw garisɛgɛlen kɔrɔ kɔ o la n'o ye hadamadenya sɔrɔ ala kɛlen ka hadamadenw dan tuguni a y'o garisɛgɛ in de fili dibi la k'an ka taa ɲini i b'i ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban tuma dɔ i bɛ mɔmɔni la i tɛ bɔ ni fɛn ye garisɛgɛ in dogora ka dogo ka taa bange fo ka tila ka dogo tuguni ka dogo ɲinini t'a ye garisɛgɛ juru de don garisɛgɛ ye juru de ye ale de bɛ furu sama a bɛ den sama a bɛ baara sama a bɛ fanga sama a bɛ relation sama a bɛ jigiya sama ne de b'a f'i ɲɛna a bɛ n ni alahu cɛ ne y'a ɲɛdɔn o de kama ne bɛ se k'a f'i ɲɛna mm-hmm. baro tɛ dɛ mm-hmm. barokɛla tɛ se ka nin f'i ɲɛna fo mɔgɔ min y'a dɔn an'a bɛ s'a la jurukisɛ mm-hmm. hadamaden ka samalikɛyɔrɔ a ka juru ala ye min don a la min bɛ a ka laɲini sama ka se a ma o de bɛ wele ko garisɛgɛ n'a t'i la i tɛ se k'i ka laɲini foyi sɔrɔ n'a fanga dɔgɔyara i ka laɲini nali bɛ gɛlɛya n'a t'i la yalima n'a tiɲɛna garisigɛ bɛ bana n'i ye baro k'o kan garisigɛ bɛ sa ne ni e ye baro k'o kan mm. garisigɛ bɛ tiɲɛ ne ni e ye baro k'o kan garisigɛ bɛ dɛsɛ ne ni e ye baro k'o kan n y'a walawala a don fo ka mɔgɔw bana bari n y'a ɲɛɲini de o garisigɛ in ni a bɛ yoboyaba fɛn minnu fana bɛ se ale la anw bi o dɔn fɛn min bɛ se a la an b'o dɔn fɛn min bɛ se k'a tiɲɛ an b'o dɔn fɛn min bɛ se k'a ɲa an b'o dɔn o garisɛgɛ in ni a t'i la yalima ni a tiɲɛn'i bolo yalima ni a ɲagamin'i bolo yalima ni a banalen don n'a salen don ala deli ala ka sɔn an ka fɛrɛ i ka ne sɔrɔ ni n sɔrɔ n b'i dɛmɛ ala k'an bɛn sababa ma docteur bɛ se ka pali furakɛ cogo min ne bɛ se ka garisigɛ salen kunun ten ne y'o kalan misala a banalen tɛ a dɛsɛlen tɛ garisigɛ salen a ti mɔgɔ min na pewu k'a funti i la k'a bange k'a k'i sago ye ne y'a kɛ n yɛrɛ ye k'a kɛ n jigilamɔgɔ ye wa n bɛ se k'a kɛ mɔgɔ ye n'a ye n diya ne y'o de ɲɛɲini wa n bɛ s'o de la o de kama ne ti dɔnni tulonkɛ la kabi i ma ne dɔn fo ka ne dɔn fo ka taa n fara i b'a ye fɛn kelen min ka bon ne bolo ka tɛmɛ danni fɛn bɛɛ kan o dan ye dɔnni de ne ma dɔnni minɛ fila la fiyewu n'i ye ne kumatɔ i b'a dɔn n'i ye n ye i b'a dɔn n'i ni ne jɛra i b'a dɔn i ni ne bɛ taa fara ka sɔrɔ a bɛ ne bolo ten ne mansaw balimaw sinjiw somɔgɔw bɛɛ ye fɛn kelen min valeur sɔrɔ ne bolo ni fɛn bɛɛ ye o dan ye dɔnni de a ti ne bolo fila la ne ye sɛgɛ min kɛ a la ne y'a ye yo cogo min ne ye valeur min y'a la jaman t'o valeur sɔrɔ ne bolo ala k'an bɛn sababu an b'a fɔ garizigɛ ko bɛ maa min na a y'o de fɔ garizigɛ jurukisɛ de ale de bɛ muso sama ale de bɛ eh, fɛn fɛn ka di ni ye ale de b'o sama mobili b'a la du b'a la muso b'a la fɛn bɛɛ ɲɛnɛmaya hɛrɛ o hɛrɛ garizigɛ de b'a sama ɔ garizigɛ a bɛ se ka sa a bɛ se ka bana

a bɛ komi n'i ko garisigɛ ani den yalima garisigɛ ani furu u tɛ kelen garisigɛ bɛ ninnu sama ale bɛ se ka nafolo sama mɛ garisigɛ yɛrɛ tɛ nafolo ye nafolo tɛ garisigɛ ye e bɛ k'a faamu wa nafolo ala ye fɛn min da hadamadenya la k'a valeur bonya ni hadamaden ka fɛn bɛɛ ye o ye fɛn saba de ye min b'i la ani min b'i n'i mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ ani min gundolen don min b'i n'i mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ o de bɛ wele ko nafolo o de ye nafolo nafolo suguya ka ca ni kɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni nafolo yangal'a kunna yalima ni nafolo donna a la yalima ni nafolo b'a jukɔrɔ a bɛɛ bɛ wele ko nafolo dɔnnibagaw fɛ ani kodɔnnaw fɛ nafolo min n'i kuman'a kan sisan nafolo a ja ani a lahalaya dɔnnibaga de b'a dɔn ani kalanbaga ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan e b'a filɛ papiye de e b'a filɛ sanu de e b'a filɛ wari de e b'a filɛ jaman de e b'a filɛ misi de e b'a filɛ saga de e b'a filɛ ba e b'a filɛ dugukolo de e b'a filɛ lulu de e b'a filɛ pierre de e b'a filɛ fɛn wɛrɛ de e b'a filɛ kabakurun de dɔnnibaga bɛ nafolo yɛrɛ cogo dɔn min tɛ nin si ye nafolo yɛrɛ bɛ min tɛ nin si ye n'i y'o dɔn i bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma i bɛ se k'a minɛ a la k'a d'a ma ka tila k'a minɛ n'i y'a dɔn ko nafolo ye fɛn wɛrɛ ye min tɛ nin ye ninnu de ye nafolo ja ye nafolo bɛ taa don ninnu de la ka sɔrɔ ka manifester adamaden bolo yalima ka manifester adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛ fɛn min bɛ yen ko nafolo dɔnnibaga de b'o dɔn n'i y'o dɔn i bɛ se k'a minɛ mɔgɔ la i bɛ se k'a d'a ma n'a y'i diya
i ye fɛn fɔ olu y'a ja ye a bɛ taa don olu la olu y'a pochette de ye mhm, o bɛ komi hadamaden farikolo mɛ ni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen o t'i ye mɔgɔ min b'o dɔn o ye mɔgɔ tɔmɔlen ye mɔgɔw cɛla kelen kelen mhm. nafolo ni yɛrɛ ye fɛn min ye anw de b'o dɔn o de kama an bɛ se k'a d'i ma an bɛ se k'a minɛ ni maa min ko ko nafolo baara tɛ tiɲɛ k'a ka na n k'a kalan maa min ko nafolo baara tɛ tiɲɛ a ka na a ka na n b'a kalan san waa kelen san kelen tɛ dɛ san waa kelen n b'a kalan nafolo baara ye maa min kɛ nafolotigi ye k'a ta ne la ka taa se ala kira ma k'a ta kira la ka taa se an fa adama ma k'a ta an fa adama na fo mɛlɛkɛw fo jinɛw nafolo baara ye nafolo di fɛn minnu ma n b'o fɔ a ɲɛna ne y'o de kalan n bɛ s'o de la nabi ɲumanw cɛla kiraw cɛla waliw cɛla kutubuw cɛla kalifaw cɛla cɛw cɛla hadamadenya hakɛ kɔnɔ kafiriw ni silamɛw cɛla hadamadenw hali dabaw cɛla nafolo baara kɛra minnu ye ni nafolo ɲana ye gundo ni bange na n b'a f'i ye ne y'o de kalan n bɛ se o de la nafolo baara bɛ yen a juguman a ɲuman an ye baro k'a kan ka se hakɛ dɔ ma kunfin ni dɔnnibaga bɛɛ banana nafolo baara baara jugu la tiɲɛ don nafolo baara baara ɲuman na tiɲɛ don nafolo gundo sira fan o fan bɛɛ tiɲɛ de don waati dɔ de sera dɔnnibagaw bɛ waati in dɔn mɛ kunfinw t'a dɔn mɔgɔ minnu ma kalan olu bɛ dibi la u bɛ sigasiga la mɛ waati dɔ de sera anw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko waati dɔ sera o ye jumɛn ye fɛnw hakikaw bɛ ka kɔrɔta ka bɔ dugukolo kan dugukolo bɛ ka fɛgɛya tiɲɛw na o waati de sera o de kama i b'i boli ka boli ka boli i bɛ fɛn min ɲini i t'a ye dɔnnibaga yɛrɛ bɛ ka siga dɔnni tiɲɛtigiya la janko kunfin ma an bɛ waati min na sisan mɔgɔ min sigilen don dɔnni kan dɛ o yɛrɛ dalen t'a la ko dɔnni ye tiɲɛ ye fɔlɔ janko mɔgɔ min b'a sɛgɛrɛ ma an b'o waati de la sisan mun na e ye dɔnni kalan karamɔgɔ min fɛ e ma hakika ye o bolo e ma tiɲɛ ye o bolo o karamɔgɔ jɛɲɔgɔn e ma tiɲɛ ye o bolo e yɛrɛ min ye dɔnni kalan min b'e bolo o tɛ tiɲɛ ye e bɛ se ka da dɔnni na cogo di donc dɔnnibaga bɛ ba kelen bɔ bi min gundo b'a bolo a dalen don a la parce que ala tɔgɔ don yalima dalilu don mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ta kana t'a la fiyewu o bɛ jati n'a sera o ma dɔnnibaga bɛ ka siga jango kunfin ma o siga in bɛ wuli ni fɛn min ye o ye hakika sɔrɔli ye siga in bɛ waati banni de fɔ fɛn dɔw bɛ ka taa dɔnni tun bɛ koba minnu kɛ a caman bɛ ka yanga a bɛ ka tunu parce que tiɲɛ de don ni waati bɛ taa hakika waati bɛ ka taa tiɲɛ waati bɛ ka taa tiɲɛw bɛ taa tiɲɛ waati nɔfɛ ala yɛrɛ ka latigɛ de don fɛnw bɛ ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ donc o la tiɲɛtigi bɛ jate mɔgɔw cɛla kelen kelen i b'a dɔn a ko kɛcogo ni a kumacogo ani a ka lahalaya manifestation na ko tiɲɛ bɛ nin ne bolo ala k'an bɛn sababu ma nafolo gundo minnu bɛ yen ni ta kana t'a la n'a bɛ nafolo di mɔgɔ ma o dɔw bɛ yen nɔ n b'olu ɲɛfɔ hatimu sulemana hakika bɛ mɔgɔ min bolo papiye fotokopilen tɛ dɛ hatimu sulemana a bɛ yan a hakika bɛ mɔgɔ min bolo u b'a wele khatimu sulemana a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen min n'o tɛ kelen o de bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma ka taa sɔrɔ a diyara a tigi ye o a ma diya a tigi ye o a diyara mɔgɔ wɛrɛ o a ma diya mɔgɔ wɛrɛ o hali n'a b'a nafolo sɔrɔ ka sa a b'o nafolo kelen sɔrɔ khatimu sulemana kelen pe de bɛ se k'a kɛ ala ma bɛɛ da foyi kama mais bɛɛ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye ni gundo ye misali ye min ye bɛɛ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye ni gundo ye nin kuma ninnu de ka di ne a bɛ se ka fɔ ne ye ne b'i jaabi ala kɛtɔ ka hadamaden dan seyifulahi e natɔ dugukolo sanfɛ ala ye diɲɛ nafolo tile di e ma e natɔla kabi ala b'i garisɛgɛ hadamadenya la o y'a sɔrɔ ala y'i kɛ nafolotigi a y'i kɛ dɔnnibaga ye a y'i kɛ kunfin ye a y'i kɛ jeli ye a y'i kɛ hɔrɔn ye a y'i kɛ jamana mara masakɛ ye a y'i kɛ karamɔgɔ ye a y'i kɛ dɔnkilidara ye fɛn o fɛn bɛ yen ni alahu y'a dilan ka bila dugukolo sanfɛ ala y'a bɛɛ don hadamaden kelen pe la banabagatɔya kɛnɛbagatɔya fiyentɔya namaraya ala y'a bɛɛ don e la choix b'e de bolo e nalen dugukolo sanfɛ min y'i diya i b'o kɛ n'a y'i diya bi i ka hadamadenya i b'a kɛ ni fanga sira ye n'a y'i diya i b'a kɛ ni nin sira ye n'a y'i diya i b'a kɛ ni nin sira ye n'a y'i diya i b'a kɛ ni sira ye sira min i y'a choisi ala b'i dɛmɛ o de ka dogo ni bange la o de ye hadamadenya yɛrɛ hɛrɛ ye ala mago bɛ min na hadamaden na o y'o de a t'i n'a fɔ i natɔla ala ye fɛn kelen ne choisi k'a bila i la k'e ye nin ye dɔnnibaga yɛrɛ de b'o dɔn hadamaden macɛri ala bolo ala ye hadamaden bonya ni fɛn bɛɛ ye min na nin dɔrɔn de don fɛn bɛɛ bɛ se ka kun hadamaden kelen pe de la nka a bɛ na a bɛ kelen dɔrɔn de choisi a la ne ye min choisi sisan e bɛ kɛ o de ye e seyifulahi o t'a jira ko tɔ ninnu t'e la n'a diyar'i ye i b'o abandonner ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni o fana bɛ réussir i bolo bon nafolo bi e la i n'a nana fantanya b'i la i n'a nana o ye hadamaden cogo yɛrɛ de ye dɔnnibaga de bɛ se k'a labɔ k'a bila k'a labɔ k'a bila dɔnnibaga de bɛ se k'a fɛrime ala de bɛ se k'a labɔ ala de bɛ se k'a fɛrime n'a y'i diya ne b'a f'i ye n'a m'i diya ne b'a fɔ anw bɛ se k'a labɔ anw bɛ se k'a fɛrime ala ta cogo la bari ala y'o di hadamaden ma o ye ala ka bonya de o ye ala ka kɔrɔta de mɔgɔ min b'a f'i ye ko mɔgɔ tɛ se foyi la ni ala m'a kɛ n'o kɛra o kɔrɔ ko ala fɛbilelen don ko fanga tɛ ala yɛrɛ la ala ba yɛrɛ bɛ se k'a to sanfɛ k'ale bɛ fɛn dɔ dilan o fɛn fɛbilelen o tɛ se ka foyi kɛ est ce que e ye nin faamu mɔgɔ dɔ tɛ se ka ko ɲa mɔgɔ tɛ se ka ko tiɲɛ o bɛ fɔ e ɲɛna e bɛ da o la e bɛ limaniya o kan e ka limaniya ye limaniya sugu jumɛn ye donc ala fanga ka dɔgɔ ala tɛ se ka fɛn fangama dilan e bɛ fɛ k'o de fɔ wa alaya hakɛ yɛrɛ ye min ye ka fɛn dɔ dilan fɛn min bɛ yen ni hadamaden yɛrɛ danfɛn bɛɛ bɛ dabali ban a pisansi la a bɛ se ka fɛn kɛ fɛn bɛ siran ko alaya bɛna wele a la o de bɛ wele ko ala fanga n'i y'o ye yɔrɔ min na i bɛ da a la ko ala bɛ yen donc dɔn hadamaden bɛ se k'a ɲa hadamaden bɛ se k'a tiɲɛ cogo min y'a diya ala k'an bɛn sababa ma an bɛ segin ka na nafolo kɔnɔ khatimi sulemana zatu bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma mhm. eh, ismu dɔ bɛ yen u b'a wele ko zul karinayini ne y'a baara a ka ca ni siɲɛ ba kɛmɛ yirika ye k'a di mɔgɔ ma n b'a dilan dilan cogo bɛɛ e b'a kalama kiliyan minnu y'a ta minnu y'i remercier minnu ye weleli kɛ ka remerciement min kɛ dan t'a la o bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma ganiyu gundo an y'a kɔrɔbɔ kɔrɔbɔ cogo bɛɛ la an y'a k'an yɛrɛ ka sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ ye a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma yiri gundo dɔnni ani laturu gundo dɔnni a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma cɛ bi saba gundo dɔnni a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye batuta yɛrɛ dɔn a ɲɛ bi naani ma a bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma ismu batutu dɔ bɛ yen nɔ tu bisimilayi la wa ma bayatuta a batuta baltiya ma lutiyata fo ka taa batuta in kuncɛ batuta cɛw b'a dɔn a ɲɛ jugu bɛ yɛlɛmali kɛ a ɲɛ ɲuman bɛ nafolo baara kɛ adamaden ka nafolo sɔrɔ o batuta isumu batutu min n'an bɛ ka a fɔ nin ye tan dɔnnibaga yɛrɛ yɛrɛ b'a dɔn u b'a sɛbɛn ni i jeli de ye a ɲɛ jugu u bɛ i yɛrɛ jeli de minɛ i yɛrɛ b'i jeli bɔ i b'a tigɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ a b'a ni daba ɲagami u b'a kɛ k'a sɛbɛn tile kɔnɔ k'a ta 24 heures su ko ni dugusɛjɛ cɛ i bɛ wele ka nafolo d'i ma a ɲɛjugu mɔgɔ b'i wele k'a f'i ye karisa n ye nin d'i ma o ye ismu batutu ye nka n'i y'a baara kɛ dɔ bɛ bɔ i si la waati bɛɛ o y'a ɲɛjugu ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ minnu taar'u si falen nafolo la a bɛ kɛ tan de a ɲɛ ɲuman n'i y'a baara kɛ waati précise bɛ d'i ma a bɛ fɔ ko nin to yen nin kɛ nin to yen nin kɛ san'o waati cɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ban ala bɛ sɔn nafolo bɛ na nin kɛ nin to yen fɛn dɔ bɛ f'i ye komi dɔnni bɛɛ ti fɔ nafolo baara nafolo ismul azamu naani bɛ yan an tun bɛ fɛ k'a prezante an y'a to yen dɔnni yɛrɛ valɛri kama olu ismul azamu naani bɛɛ bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma tuma min na hadamaden banna yalima kuma min na e yɛrɛ jigi tigɛra k'i tɛ se ka nafolo sɔrɔ bilen u bɛ se ka nafolo d'i ma an ye ala tɔgɔ dɔw perezante ka tɛmɛ i y'a ye nafolo ismul azamu dɔw bɛ a bɛ baara ni wari sugu wolonfila ye an b'a baara kɛ la an bɛ k'a kɛ halisa wa an bɛna a kɛ sanni waati min cɛ n y'o de f'i ye n ko dalilu bɛ se ka fɛn min dilan foyi tɛ se k'a dilan donc ni mɔgɔ min mago bɛ nafolo gundo yɛrɛ yɛrɛ la ala deli ala ka sɔn an ka fɛrɛ n'an fɛrɛla n'an fɛrɛla ni ala sɔnna i bɛ kɛ nafolotigi siga foyi t'a la siga fosi t'a la dɔnni de don ala k'an bɛɛ sababu ma bija ye seyidu wujudi belebele bɔra ka walawala de garijɛgɛ ye fɛn min ye fɔra nafolo ye min ye o bɛɛ fɔra bɛɛ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye ala ye bɛɛ dan n'a ye fantanya bɛ bɛɛ la bana bɛ bɛɛ la kɛnɛya bɛ bɛɛ la ni min tana dɔ cɛn ka taa don bɛɛ la i bɛ to yen hadamadenya sira boli de b'i bila nin na e bɛ taa kɛ nin ye i bɛ mun suwazi yalima i ka kɛta bɛ taa bɔ ko dɔ kan mais o b'e la yen a bɛ i mana kɛbali kɛ dɔrɔn fɛn min b'i la ala b'o dɔ dayɛlɛ i bɛ taa o sira fɛ o ye alahu yɛrɛ ka composition cogoya ye hadamadenya a banna ala k'an bɛɛ sababu a faamuna gɔlifu morikɛ n'an bɔr'o la fɛn dɔ bɛ yen a tɔgɔ bɛ to ka fɔ mɔgɔ b'a fɔ ka ca dɔnni kɔnɔna la muru kesu dɔnni kɔnɔna la dɔnnibaaw b'a fɔ ka ca muru kesu a bɛ mun de kɛ min bɛ mun ala k'an bɛɛ sababu ma aa nin ye ɲininkali ye bi ɛɛ mandiya ani sanga ani dawula ani cɛɲa ani kodiyaɲɛ nin si ni si tɛ kelen ye dɔnnibagaw fɛ yen e bɛ k'a faamu wa dawula ani sanga o fila bamanankan na o fila de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ murukayisu la waati ɲagaɲaga bamanankan na o de bɛ wele ko sanga dawula mɔgɔ tɛ sigi n'i ma nisɔndiya ni mɔgɔ min mɔgɔ min tɔgɔ yalima a ka lahalaya b'i lamuguri o de dawula ye i mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a mankutu bɛ yen o fila mana dafa mɔgɔ min na o tigi ye waati cɛ ye a bɛ waati kɛ a bɛ tɛmɛ o fila de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ murukayisu la k'a sɔrɔ cɛɲa in tɛ yen k'a sɔrɔ jelimandiya in tɛ yen k'a sɔrɔ kanu in yɛrɛ tɛ yen o si tun tɛ yen olu bɛɛ ye ala ka danfɛn dɔ ye dɔnnibagaw bɛ se ka min don hadamaden na mais murukayisu siru zatu bɛ yen a sirilu a gundo dilannen don dɔnnibagaw fɛ n'i b'a fɛ ka waati jabɔ i ye tɔgɔ ɲinina de i ye balontanna de i ye aritisi de i ye jamala baarakɛla de e mago bɛ dawula la e mago bɛ mandiya la murukayisu zatu de bɛ se k'a kɛ i ka nɔgɔ tɛ se k'a tiɲɛ i ka kolonya tɛ se k'a tiɲɛ i ka dulɔmi tɛ se k'a tiɲɛ i ka yaala tɛ se k'a tiɲɛ i bɛ ko o ko kɛ a b'a ɲaga a tɛ tiɲɛ i bolo a bolola baki bɛ se ka dilan k'a katumu ci baki kan ka d'i ma k'a don baki kɔnɔ ka d'i ma a bɛ se ka dilan ka don i farikolo la a murukayisu zatu siriw filɛ nin nin siriw ye kankan sekuba ka bolo nɔ de kankan sekuba mɔdenw n'a bɔnnaw u ɲɛ bɛ n na kankan sekuba bolo nɔ de ye nin ni an ye nin sɔrɔ an mɔkɛ la nin de ye murukayisu yɛrɛ yɛrɛ n'i ye nin dilan k'a don i farikolo la e yɛrɛ de bɛ tila k'a bɔ k'a da ko n jɛn'a kɔ e yɛrɛ de bɛ tila k'a bɔ k'a da ko n jɛn'a kɔ a bɛ da min yɛlɛ i ye ni muso y'a don a bɛ mun yɛlɛ i ni cɛw cɛ ni cɛ y'a don a bɛ min yɛlɛ ni muso cɛ n'i y'a don jama kama a bɛ min yɛlɛ e yɛrɛ de b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se ka nin porter ka yaala donc dɔnnibagaw sigilen bɛ ninnu de kan an bɛ taa mandiya sira fɛ ni maa min mago bɛ murukayisu la a tɛ dilan ka di bɛɛ ma an t'a dilan ka di furu ɲinina ma ayi a tɛ dilan ka di o ma furumuso n'a cɛ cɛ a tɛ dilan ka d'o ma mɔgɔ min ni mandiya ni dawula bɛ e nafa a bɛ mɔgɔ min nafa o tɛ furu ɲinina ye o tɛ furu ɲɔgɔnma fila ye o tɛ mɔgɔ minnu bɛ relation na o t'olu ye o ye mɔgɔ wɛrɛ de ye mɔgɔ min mandiya ni yecogo bɛ ale ka diɲɛnatigɛ ɲa a bolo a ka baara hukumu kɔnɔna na o b'a ka baara di a bolo mandiya mɔgɔ dɔ ye jamalamɔgɔ ye mais mandiya ani dawula bɛ ale yɛrɛ mako sa parce que n'a ko k'a b'a profiter o fɛ a mako bɛ sa olu mago t'a la olu mago bɛ jama la ani fɛn wɛrɛ ani kanu jama ni kanu o tigi mago b'o la o tigi mago tɛ mandiya ni dawula la donc mɔgɔ min mago bɛ mandiya ni dawula anw dɔnnibagaw de b'a dɔn mɔgɔw cɛ la an b'a dilan ka d'a ma k'a ka diɲɛnatigɛ rassurer ala k'an bɛɛ sababu ma bijahi nabi musitafa sefulayi ɲininkali bɛ bi a kɛra fama ye mɔgɔw bɛ ka bɔ fɛn caman kalama bi dɛ ɛɛ ismu wadud mɔgɔw ko wadudu ye kanu ye u ka dɔnnibaga sɛbɛw ɲininka wadudu tɛ kanu ye wadudu ye hinɛ de hinɛ mais ni dɔnnibagaw k'u b'a fɔ u b'a f'i ye ko nɛɛma wadudu y'o de mɔgɔ minnu ye wadudu baara a ɲɛ bi naani ma olu b'a dɔn ko fɛn min bɛ ka fɔ k'o de don ani mɔgɔ min y'a mɛn a tulo la ani mɔgɔ min b'a faamu o tɛ kelen dɛ mɔgɔ min ye tiɲɛ in baara k'a dɔn tiɲɛ tiɲɛ na wadudu ye nin de o tigi de b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don wadudu min n'an bɔra k'a fɔ wadudu suguya wolonfila bɛ yen n'i mago bɛ ka wadudu jabɔ wadudu suguya wolonfila bɛ yen n contacter wadudu dɔ bɛ sɔrɔcogo t'o la dugukolo sanfɛ a bɛ anw bolo sɔrɔcogo t'a la bi i tɛna mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a isumu ta k'a d'i ma bilen mɔgɔ si ka jafariya t'o kɛ hɔn nin minɛ nin ka ɲi a valɛri ka bon dili ma hadamaden ma mais ne bɛ se k'a baara k'a d'i ma o wadudu bɛ yen n'o ye wadudu arabawurukumu ye wadudu kɛmɛlu fɛnɛ bɛ yen min n'o tɛ kelen an ye wadudu ɲɛɲini kojugu wadudu nasira nasira nasira hamuya wadudu an y'a di diɲɛ ma ko mɔgɔw k'a essayer u y'o essayer bɛɛ lajɛlen y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'i ma da a la a kɔrɔbɔ hamu jisa sahidu tayi jisa sa saga kumu saga wadudu hamu cɛw bɛ mɔgɔninfin kɛ i yɛrɛ sago ye par seconde ni nin de hamu jisa sahidu tayi jisa sa saga kumu saga wadudu ale de bɛ se ka da yɛlɛ i ye par seconde jelimandiya da ka diɲɛ muso ɲɛnamaw karaba i ye u bɛ sa i ka jɔnya la ka diɲɛ cɛ ɲɛnamaw karaba i ye u bɛ sa i ka jɔnya la ka jɔlɔkɔ don hadamaden kan na a ka sa jɔnya la hamjisa sahidu taijisa saga saga kumu saga wadudu de b'a kɛ o kɔfɛ wadudu yɛlɛma bolo a talisamu talisamu kɛmɛ tan ni kelen ba kelen ni kɛmɛ tan ni kelen a talisamu kɛmɛ wɔɔrɔ talisamu kɛmɛ wolonfila kɛmɛ tan ni naani a bɛɛ lajɛlen bɛ yan de an y'a ɲɛɲini de an bɛ s'a la i ka fɛɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ ni an y'i kanu de an b'a d'i ma dɔnni valeur bonyana ne bolo ka se hakɛ ma ne b'i lagɛ n'i n'a ka kan de n'i n'a ka kan bari ne y'a dɔn ala ye min ye dɔnni ye min ye ala k'an bɛn sababu ma ni maa min mago bɛ mandiya la ni mɔgɔ mago bɛ dawula la n'i mago bɛ sanga la n'i b'a fɛ ka wadudu yɛrɛ dɔn min don wadudu parfum dilannen b'an bolo a sɛbɛn dilannen don an bolo a baki bɛ yen an delila k'a prezante mɔgɔw ka t'i ka kɔntiw kɔ k'a lajɛ an delila k'a prezante a parfum ani a nasi a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ dilanna ka bɔ wadudu kɛmiru la wadudu araba hukumu o mɔgɔw bɛ jate a ka kan homme d'affaires baw relation kɛlaw jamalamɔgɔ artistes wadudu kɛmiru bɛ baara ka d'olu ma wadudu araba hukumu bɛ dilan ka d'olu de ma ala k'an bɛn sababu
basi baro kɛ i ka bi kumakan laban sabu an barola kosɛbɛ i ye walawalali di ani i ka nɛgɛjuru sira a ka b'i yɛrɛ da kɔnɔ ka fɔ maa ye alhamdulillah sani an ka nɛgɛjuru sira di ka kuma laban fɔ an ɲininkala ka caya ko n'an bɛna kuma k'an ka kuma bana kan an tɛ se ka fɛn caman fɔ bana kan an bɛ bɔ dɔɔni an bɛ don cɛya bana na maa o maa ɲɛ b'an na nin waati in na u k'u jilaja cogo bɛɛ u ka ɲɛ sɔrɔ u ka ne sɔrɔ ni cɛya bana yɛrɛ yɛrɛ b'i la ni cɛya bana b'i la i dalen b'a la ko cɛya bana b'i la n sɔrɔ ni ala y'a nɔgɔya an ka ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ lafiya n fɛ jitumu jiriw bɛ yen an ye yiri min labɛn cɛya kama sefulayi n'i cɛya tɛ wuli yalima ni a fanga de ka dɔgɔ yalima ni sawa tɛ a la yalima i tɛ se ka gɛrɛko fila ni saba kɛ yalima fanga dɔgɔya sugu o sugu bi i la yalima cɛyalabana sugunɛlabana dɔ kɛra sababu ka degun dɔ se cɛya kuru fila ma yalima ka se i ka cɛya ji sira ma yalima ka se jeli sira ma yalima ka se fasa sira ma yalima ka se sawaji ma ni problɛmu sugu si ni sugu si tɛ kelen ye a fura si ni fura si tɛ kelen ye nka ala y'a nɔgɔya an ma jiri gɛrɛ gɛrɛ la an bɛ arabu ni farafin ni farajɛ furakɛ ni min n'i y'an sɔrɔ dɔrɔn i lafiyara cɛya fura la n'i y'an sɔrɔ dɔrɔn i lafiyara donc ni cɛya problème b'i la n'a ka surun a ka dɔgɔ ala deli an ka fɛrɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ kɛnɛya donc an bɛ an da don a la dɔɔni dɔrɔn komi u y'a ɲini an fɛ ka kuma a kan denko bana b'o cogoya la mɔgɔ min denkisɛ t'i farikolo la a tɛ farafinfura la bi janko tubabufura a ɲinibaga kɛmɛ o kɛmɛ i t'a sɔrɔ n'i y'a fura sɔrɔ i bɛ kalo kelen kɛ i ti jɛ muso fɛ i bɛ fura utiliser n'i tilala kalo kelen taa analyse kɛ i b'a sɔrɔ denkisɛ yɛlɛnna ka se hakɛ la farafinfura dɔrɔn de don dɔgɔtɔrɔw bɛ k'a ta kuma tɛ farafin kuma tɛ eh, eh, furakɛlikɛlaw ma ni a problème b'i la an contacter maa min bɛ ni musoyalabana b'i la a kɛra kyste ye a kɛra fibrome ye a kɛra trompe bouchée ye a kɛra tonsoɲimi ye a kɛra lɛminanpo ye a kɛra sugu o sugu ye n'a b'i la an y'a ɲini jiri kunda bana in kelen o kelen fɔlen fil'i ɲɛ na ne bɛ se k'a décrypter ye par heure ka heure k'a kan n b'a kɔnɔ ma bɔ n bɛ k'a ɲɛf'i ye i b'a faamu cogo min ka tila k'a minɛ cogo f'i ye k'a bɔ cogo f'i ye k'a kɛnɛya cogo f'i ye bana in yɛrɛ ye min ye k'a f'i ye k'a kulɔri f'i ye a bɛ sɔrɔ cogo min k'o ɲɛf'i ye bana in kelen kelen bɛ musoya bana na bana kelen kelen bɛ cɛya bana na a fura yɛrɛ ye min ye fana ala y'o dɔnni d'an ma a fura finman n'a jɛma a daminɛ fura a n'a kɔgɔlen fura a n'a laban fura sugunɛlabana fan o fan mana mɔgɔ minɛ i jilaja an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a diyara alahu ye i bɛ lafiya ni ala ye hakililabana s'i ma ou bien tɔɔrɔlabana s'i ma an wele n'ala y'a fura d'an ma an b'i dɛmɛ ala k'an bɛɛ sababu ma bijahi seyidil wujud gɔlifu morikɛ an b'i fo kosɛbɛ bi an kun wulila ka se gɔlifu morikɛ ma cheikh abubakar salam hamati a da donna ko caman na ka daminɛ filɛli ɲɛnamaya tɛ taa filɛli kɔ a da donn'o la a da tilala ka don fɛn min na tuguni o bɛ taa siri kan siri ye fɛn min ye an bɔr'o la an nana se dabali ma dabali bɛ fɛn min kɛ maa ye ani dabali ye fɛn min ye a y'i da don o la an bɔr'o la garizigɛ i da don o la ka walawala de garizigɛ ye fɛn jumɛn ye ɔ garizigɛ bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ jɔ cogo di bɛɛ lajɛlen y'a expliqué la nafolo fɛnɛ bɛɛ b'a sɔrɔ wa bɛɛ t'a sɔrɔ wa i ko bɛɛ b'a sɔrɔ ɲini cogo de b'a la wele cogo de bɛ garizigɛ la nafolo la i y'o fɛnɛ walawala di ani ka na se wadudu ma ni dawula i ye walawala di wadudu ma pour que su fɛrɛ tɔgɔ min fɔ a bɛ baara jumɛn kɛ je pense que walawala di bɛɛ lajɛlen furu cɛya walawala dira bɛɛ lajɛlen ma n b'a dɔn maa caman ye faamuyaliba sɔrɔ fɛn fɛn mɔgɔw bɛ gɔlifu morikɛ la taa whatsapp kɔnɔ 00 223 77 77 77 13 n'ala y'i garijɛgɛ don i n'a la n'ala ka jɛ i ka mago bɛ dilan an bɛ dan a kan bɛ diya wagati